Berezili jamana an ka lasigiden an min bɛ yen ale ni an ka maa ɲɛmɔgɔ n'o ye minisiri ɲɛmaa ni a ka taamajɛkuluba min wulilen bɛ k'u kunda berezili jamana kan ka dɔn sokɛli n'a ka jama o ni mali lasigidenso u ye ɲɔgɔn ye ka kuma wale caman kan mali lasigidenso dayɛlɛla berezili jamana kɔnɔna la kɔsa in na min taara o ma mɛn ten kojugu kojugu ka dɔn an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ kuma bolila fɛn minnu kun kan u ka taabolow bɛ cogo di u bɛ lahala minnu na u da sera nin kelen-kelenna ma u y'a jira k'a fɔ an ka taamajɛkulu ni o ye sokɛli kokala ni a ka mɔgɔw ye u ye wasa sɔrɔ u ka taama ninnu na u ye bonyaw sɔrɔ u ka taama ninnu na fo ka taa se karama ma u ye baara min ni u y'a kalifa an ka lasigiden la berezili jamana kɔnɔ n'ale ye ibrahima jalo ye ibrahima jalo ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a kɛlen kɔfɛ ka an ka taamaden ninnu bisimila n'o ye sokɛli n'a ka taama jɛkulu ye a y'u fo k'u barika da ka sɔrɔ ka a jira k'a fɔ bi bi in na mali ni berezili jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko cada dɔw bɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ba la bi kosɛbɛ o kumaba dɔ ye sɛnɛko ni baganko ani mɔniko fo ka taa se jagoko ani lakanako nasira ma k'i ka dɔn ko kunkanana na ko an bɛ sira ɲuman kan wa jamana fila in u bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin sira ninnu ka baara lakika ɲuman o kɛli la o bɔlen kɔfɛ min ibrahima jalo ye a da donna a yɛrɛ ka baara yɔrɔ ko la a ko min ye u ka taamafɛnw ye n'o ye bolifɛnkow ye fo ka taa se u ka sokow ma a ye laɲini kɛ an ka nin taamajɛkulu ninnu fɛ n'o ye u ka so dɔ jɔ mali tɔgɔla so dɔ jɔ berezili jamana kɔnɔ fo ka taa se u ka taamafɛnw n'o ye bolifɛnkow ye k'u da ka don o kuma na ɔ min ye so jɔri ye ni so jɔla k'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ musakaw la musaka minnu bɛ kɛ jamana fɛ k'a dɔn fɛn min ye maa kofɔlen ye a y'a jira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ maliden minnu bɛ berezili jamana kɔnɔna la ko ale bɛ kalo duuru bi kalo duuru bɔ yan ko a ko maliden minnu bɛ berezili a fanba bɛɛ bɛ u ka duguba min n'u b'a wele ko sao polo k'a fanba bɛ sao polo ko sinɔn ko baraziliya ko maliden man ca yen kosɛbɛ kosɛbɛ an ka lasigiden ka fɔ la o de la a ka o kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri min bɛ n'a ɲɛsin bɛ jamana ni a kɔkan kibaru ɲɛnabɔli ma n'o ye abudulayi jɔpu ye ale ye kɔrɔfɔ ta k'a jira a la k'a fɔ a ye ka nin kumakan minnu fɔ nin ye k'u k'a kɛ laɲini ka ɲɛsin minisiri ɲɛmaa ma minisiri ɲɛmaa yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yen bawo a ka kan a ɲɛ ka fɔ ale ye a ka se ka fɛɛrɛ teliman telimanw tigɛ nin ko ninnu na walasa u mago bɛ se ka dilan cogo min minisiri ɲɛmaa y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ u ye ka nin laɲini nin kɔrɔfɔkan minnu fɔ k'a tɛna bɛn ten ko bawo k'a kɔrɔfɔw tɛna kɛ kɔrɔfɔ gansan ye a kan ka se yɔrɔ o se yɔrɔ la fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ka kan ka tigɛ walasa nin baara ninnu ka se ka kɛ teliya la k'i k'a dɔn ko u na o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o sabu ye jumɛn ye ko mali ni berezili jamana n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ sira minnu kan ko jamana fila in bɛ baarakɛɲɔgɔnya sira minnu kan ko a sira ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ko wa ko an bɛnnen don a la ɔ ko n'i ma ɲɛ k'a fɔ i ni maa bɛn b'o la i ka lasigiden ko a ka kan i k'o bila hukumu kɔnɔ hukumu minnu bɛ yen n'o bɛ maa wasa ka baara kɛ a da donna malidenw fana na minnu basigilen don Brésil jamana kɔnɔ u ka se ka taabolo ɲumanw ta u ka se ka hakilila ɲumanw ni jogo ɲumanw ta ko bawo ko jamana ni a jɛɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnya k'a kɛ bonya ni karama kɔnɔ walima ka bala ka a tiɲɛ suko ni dugujɛ cɛ ko a caman bɛ yen o bɛ bɔ jamanaden minnu bɛ o sigida kɔnɔna la